Takulandirani pa peji yathu ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi umoyo wanu. Tsiku la lero tikukamba za ma contraceptives kapena kuti mankhwala olera. Umenewu ndi mutu umodzi womwe wakhala ukupemphedwa kwambiri pa peji ino makamaka ndi azibambo. Mankhwala olera ndi ofunikira kwambiri ndipo ubwino wake anthu ambirife timaudziwa. Komabe, pali zinthu zina ndi zina kapena kuti kuyipa kwake kapena kuti pachizungu ma side effects ake omwe anthu ambiri mwina mmene timalandira mankhwala amenewa sitinawuzidwe. Ndisanapitirize pamenepa, ndinenenso kuti mankhwala ambiri ali ndi ma side effect ningoti mwina mankhwala ena aliwonse ali ndi ma side effect ake kaya ndi panado aspirin mankhwala ena aliwonse amene mumamwa inu ali ndi ma side effect ake komano makampani opanga mankhwala asanatulutse mankhwala amenewa amakhala kuti apanga kafukufuku wawo ndipo alolezedwa kuti mankhwala amenewa atulutse chifukwa chokuti amakhala kuti ayeza kodi ubwino wa mankhwala amenewo ndi kuyipa kwake chabwino ndi chani ndi ubwino wa mankhwala amenewo ukatuluka Kuposa kuipa kwake, mankhwala aja amapatsidwano kwa anthu. Ndikunena zimenezi chifukwa choti mwina ndikamba ma side effect ena amene ankhoza kukuopsyani kapena akhoza kukuopsyezani, ndikufuna ndikulimbikitseni kuti kawirikawiri ubwino wa mankhwala umaposa kuipa kwake. Chabwino, tiyeni tipite mu phunziro la lero. monga mmene timapangira pa peji pano nkhani timayambira patali tisanayambe kukamba za kulera tiyeni tione thupi la mzimayi mu video ya ma fibroids tinakambako za mankhwala a mthupi mwa mzimayi kapena kuti ma hormones aja mankhwala a estrogen komanso progesterone ngati video imeneyi inakuphonyani kuti mumvetsetse bwino zomwe ndifuna ndikambe pano ndiyika linki m'makomenti kuti muionere video imeneyi alipo awiri part 1 ndi part 2 Thupi la mzimayi lili ndi kalenda ya chilengedwe yomwe imawongoleredwa ndi mankhwala a mthupi. Mankhwala amenewa ndi estrogen, progesterone, FSH kapena kuti follicle stimulating hormone komanso luteinizing hormone kapena kuti LH. Ngakhale mayina amenewa ali achizungu opomboneza, ndimakondabe kuwanena chifukwa chokuti pali makolo ena panopa amene anandipempha kuti tikanena chinthu tizinenakonso chizungu chake chifukwa choti pena amatha kumaonera mavidiyo amenewa ndi ana awo amene akuphunzira masukulu osiyanasiyana kuti zinthu zina zomwe akuphunzira ku sukulu azizimvetsetsa bwino. Kalenda imeneyi ndi ya masiku 28 kapena kuti ya mwezi ndi mwezi. Ngati kalenda yanu si ya masiku 28 ndi ya masiku mwina 32, musadandaule sikuti ndinu abnormal kapena kuti china chake chinalakwika m'thupi mwanu ayi. Komano zimangokhala kuti atapanga kafukufuku mwa azimayi anapeza kuti anthu ambiri kalenda yawo ndi ya masiku 28. Masiku 5 oyambirira, day 1 mpakana day 5, mpamene mzimayi amakhala akusamba. Paja pa chizungu timati menstruation kapena kuti monthly period. Ndinenenso kuti ngati inu mumasamba masiku atatu kapena kusamba masiku 7, kawirikawiri sikuti ndi zabwinobwino iyaye, amangokhala kuti anawonkhetsera kuti azimayi ambiri amapanga masiku 5. Chabwino. Nthawi imeneyi ndi yomwe chiberekero chimakhala chikutsadzuka kapena kuti kuyalula mphasa. Chimayembekezera kuti mwina mbewu ya mayi ndi mbewu ya abambo itha kukumana ndipo mwana atha kupangidwa ndiye chimazikonzekeretsa. Koma poti sizinachitike, icho basi chimayalula mphasa ndikunena kuti we try next month kapena kuti tiyesanso mwezi wamawa. Nthawi imeneyi pamene mzimayi akusamba, mankhwala a estrogen ndi progesterone amakhala ali ochepetsetsa kwambiri mthupi la mzimayi. Paja ndinakambako kuti zinthu zambiri za mthupi mwathu zimaongoleredwa ndi mankhwala omwe amachokera ku ubongo. Mmene zimenezi zikuchitika ubongo umakhala wadziwa kale ndipo wayamba kutulutsa mankhwala ena dzina lake FSH kapena kuti follicle stimulating hormone kuti ah! Kaya ngati mwezi uno sizinatheke, tiyeni tiyambirenso kalendayi. Mankhwala amenewa a FSH ochokera kumutu ndi ameneno amatakasa ma ovaries kapena thumba kapena kuti mphika wa mazira a amayi. Ndipo dzira limodzi m'ma ovary kapena thumba limeneli la mbewu za amayi limasankhidwa kuti litenguliridwe likule kapena kuti lipange mature kuti ilolo ndi lomwe litapite kukakumana ndi mbewu ya abambo. zimenezi zimayamba kuchitika kuyambira tsiku lijali lomwe mzimayi wayamba kusamba mpakana tsiku la chi 13 mankhwala ochokera ku ubongo uja amangokhala ngati machesi oyambitsa kuti moto uyambike komano dzira lija likamakula limakhala likutulutsa mankhwala a mzimayi a estrogen aja ndinanenapo kuti mankhwala amenewa ndamene amatengulira thupi la mzimayi kuti azioneka bwino azikhala mmene amakhalira mzimayi muja pokwana tsiku la chi 14 pochoka pomwe mzimayi anayamba kusamba dzira lija limakhalano kuti lakula bwino kapena kuti pachizungu lapanga mature kutino ilolo lililere lokonzeka kukakumana ndi mbewu ya abambo nde dzira lijano limaphuka kapena kuti limachoka mu thumba la mbewu lija ndikuyambano kumayenda kupita m'machubu omwe amalumikizana ndi chiberekero Mmenenso zimenezi zimachitikira ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa chakuti tikati tione machubu a mzimayi amene analumikizana ndi chiberekero, kumapeto kwake kwa machubu kumeneko kuli ngati zala. Zala zimenezi zimakhala ngati zikuwapanga massage ma ovary aja, thumba la mbewu lija, kulikodola dzira lija mpakana dzira lija limaphuka kuchoka mmenemujamu kulowa mu chubu muja. process imeneyi pa chizungu timati ovulation zimenezi zikachitika thupino limafika pa chiindeinde pake pokhonzekera kuti mbewu ya amayi ikumane ndi mbewu ya abambo dzira lija likamapita m'machubu limasiya khokho lake m'ma ovary kapena kuti muthumba muja ndipo khokho lija limayamba kutulusa progesterone omwe ali mankhwala ena a m'thupi la mayi ndipo progesterone ija ndi imene imathandiza kuti chiberekero chija chiyambe kuyala mphasa kukhonzeketsa bedi yomwe ngati mbewu ya amayi ndi mbewu ya abambo itakumane mwana ameneyu adzagone pamenepo nde chiberekero chija chimayambano kuyala bedi lake chimadzadza ndithu kuyala bedi lake la wofuwofu kuti mwana adzagone pamenepo Dzira limeneli likatuluka m'ma ovary kapena kuti mu thumba la mbewu la amayi lija ndikulowa mu chubu, life span yake kapena kuti moyo wake ndi 24 hours basi, imakhala tsiku limodzi. Koma life span kapena kuti moyo wa mbewu ya abambo mu thupi la azimayi ndi masiku atatu uh, kufikira masiku 5 3 to 5 days kutanthauza kuti tikatengera kalenda ya masiku 28 ya thupi la mzimayi nthawi yomwe mzimayi akhoza kutenga pakati ndi masiku oyandikira ovulation imeneyi kapena kuti masiku oyandikira tsiku la chinamba 14 lomwe dzira limaphuka kapena kuti limachoka mu thumba la mbewu ya mzimayi kupita ku machubu

amayamba kukhala pa fertile window kapena kuti akhoza kutenga pakati mpakana tsiku la namba 17 ngakhale zili chonchi kuti tili ndi kalenda ya chilengedwe yomwe timatha kuyitsatira chonchi chilengedwe munthu sungapangane nacho anyengo amatha kunena amawa mvula igwa 2 koloko bwera 2 koloko dzuwa lili ka kutanthauza zokuti pena chilengedwe kapena kuti nyengo sungapangane nayo nde ukhoza kusatira kalenda imeneyi ndendende komabe nkutenga pakati nchifukwa chake pali mankhwala olera kapena kuti ma contraceptives chifukwa chokuti zimatha kukhala zovuta kuliwongolera thupi lathu kuti tisatenge pakati ndipangenso summary ya kalenda ya m'thupi ya azimayi ndisanayambe kukamba zinthu zina tsiku lomwe mzimayi wayamba kusamba limenelo ndi day one day one si mmawa iyayi nde olo akhale kuti mzimayi amasamba kupitirira masiku 5 ka masiku 7 ka masiku 8 9 kumapita uko kuyambira tsiku la chinamba 10 mpaka tsiku la chinamba 17 thupi la mzimayi ndi lomwe limakhala ndi chonde kuti akakumana ndi abambo mbewu yake ikhoza kukumana ndi mbewu ya abambo ndi kupanga mwana ndipo mbewu ya abambo ndi mbewu ya amayi ikapanda kukumana, mankhwala a mzimayi amachoka m'thupi ndipo chiberekero cha azimayi chimasadzuka kapena kuti chimayalula mphasa kapena kuti mzimayi amasamba ndipo mankhwala aja amayambiranso kukwera, kalenda ija imayambiranso.